Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma program osiyanasiyana. Tapangani like, share video yi komanso osayiwala kupanga subscribe pano pa Lahiri K TV.
Uthenga wanga uli loud and clear lero lino and cholinga changa ndi kulisegula maso dziko kuti lidziwe and mmawa uno ndifuna ndiyankhe pa zimene wayankhula chair wa malawi electoral commission pamene amakhudza kwambiri siku la chisankho kuti amalawi tidzavota bwanji ndifuna mundimvetsese pamenepa fa anthu ena chifukwa chosamvesesa ayamba kumaombera m'manja za uchitsiru ayamba kumaombera m'manja mfiti ayamba kumaombera m'manja msadziwa so ine ngati game changer ndabwera pano kuti ndikuseguleni maso maka kwa amalawi ochuluka amene simudziwa ndinene chonchi kunena kuti choyambirira chenicheni nzika ya dziko lino izidziwe payokha kuti mwinake wa chisankho chimene chikubwerachi ndi iweyo nzika ya dziko izindikire kunena kuti no popanda iyeyo palibe mek andi ndinene chonchi kunena kuti popanda zipani palibe zisankho ndifuna mundimvetsetse bwinobwino and tikubweresa zisankho izi chifukwa choti kuli zipani zochuluka mdziko lino and chipani china chilichonse chili ndi mphamvu zakupereka maganizo ache molingana ndi mmene zinthu akudzionera and molingana ndi malamulo amanena kuti majority rules kapena kuti gulu lambiri limene ikugwirizana chinthu chimodzi chimenecho ndi chimene chimasatidwa ndi kugwiritsidwa ntchito kunena kwina president kuti akhale president amayenereka kusankhidwa ndi majority ya anthu ku dzikolo kapena amayenereka kupitirira wina aliyense mavoti ache kunena kuti munthuyo ayenerezedwe kukhala president nawo ziganizo zopangidwa ku dziko kapena ziganizo zopangidwa pa masankho ziganizo zoyendesera masankho sizimachokera manja mwa chair kapena commission ya mek yokha kapena kuti sizimachokera manja mwawo chifukwa chisankho si chawo iwo aja amangoyenerezedwa kuti akhale pamene paja atiyendesere zisankho ndibwereze mwinake wa chisankho mwinake okasankha mwinake wa mek ndiye mmalawi so ndimafuna ndiyankhule chonchi kuna kuti mai annabel mtalimanja pamodzi ndi mek yawo kapena kuti pamodzi ndi commission yawo ilibe mphamvu zokachita zinthu paokha pofuna kukondweresa munthu mmodzi kapena pofuna kukondweresa chipani chimodzi amayi anabelo mtalimanja alibe mphamvu zowapangira amalawi chimene sakufuna kuti chichitike amayi anabelo mtalimanja ali pamene paja ngati munthu ongotumidwa kuti ukatigwirire ntchito so mmene ntchitoyo ingayendere ndi mmene ingachitiridwire ntchito ija eni ake ompasa zofunika kuti zichitike ndife Mwachitsanzo, kuti iye uja agwire ntchito yopambana amatenga misonkho yathu, ndalama za ife Amalawi. Akuyenekanso kusatira china chilichonse molingana ndi chimene ife nzika za dziko tikufuna kuti zisankho zathu zikhale. Kaya munimvetsetsa Amalawi. Now, I just want to respond pa meseji imene mayi mtalimanja atulutsa kuyimirira mec iwonso ngati mkulu wa mec kunena kuti zisankho zimene zikubwera pa 16 pano tally senta ina iliyonse zisankhozi zizawerengedwa pamanja ndipo kumaliza kuwerengera zosatira za ku, ku, ku, kuwerengaku za mavoti zizalembedwa kapena zizakhomedwa pakhoma kuti nzika ina iliyonse imene yavota pa senta imeneyoyo aone kuti izi ndi zimene zayendera pakwathu pano mundimvesese bwinobwino koma chimene chisi chimene amalawi timadikirira kuti no mec iyankhule kapena itiuze because zoti chisankho chathu tsiku lokavota zizawerengedwa amalawi tikudziwa zoti no zizakhomedwa amalawi tikudziwa komano chimene amalawi mungadziwe kuti kuseriku kuli upo kuseriku kuli umbanda kuseriku ku- kuchitika zinthu zoyipa zonyasa nchonena kuti mayi anabelo mtalimanja sanabwere poyera nkutiuza kuti smartmatic imene majority ya dziko lino ikudana nayo tayichosa sizagwira ntchito right munimvesese amene mwasatira bwino mu speech yawo mai anabel mtalimanja sanavomereze cholinga cha ife amalawi kunena kuti no smartmatic machine imene ili ndi mavuto imene yapereka mavuto imene yabweresa nkhondo maiko ambiri pa dziko lapansi ifenso ngati nzika za dziko eni ake amavuto amene akubwerawa sitikuchifuna chida chimenechi sanayankhule kuti ndachichosapo kusonyeza kukula mtima kusonyeza kuzimva kusonyeza kunena kuti chinthuchi ndi chenicheni chida choti aberere zisankho kusonyeza kuti chimenechi ndi last a, a, a plan imene ali nayo yonena kuti azabere zisankho ndimafuna ndiyankhule momveka bwino chachiwiri mayi Annabel Mtalimanja mkuyankhula kwawo sanayankhule kunena kuti tavomereza kuti zipani kapena kuti no dziko litipase ma independent auditors abwere azapange check system yathu sanavomere zimenezi funso nkumanena kuti chili mu system chimene chobisidwa chinchani remember anayankhula dziko lonse likumva kunena kuti system yawo sangalole kuti wina aliyense abwere adzapange check system ndimafuna ndikubwezereni pambuyo pang'ono Justice Chifundo Kachale mu mu 2020 analola system ya MEC nkupangidwa ndi zipani zonse check ndikuvomerezana kuti zili bwino tiye tipitire ndi zisankho munthu wachilungamo munthu osafuna kunena kuti anthu akhale ndi choyankhula lero lino system yomweyo wina akunena kuti singapangidwe audit funso nkumanena kuti chimene akukanira kuti isapangidwe audit ndi chani mundimvesesa kaya aMalawi chimene mayi Annabel Mtalimanja akukakamira Smartmatic machine osaliuza dziko kuti tachosa chimenechi ndi chani one chimene akunena kuti sindifuna ine kuti ndisechedwe sindifuna kuti ndionedwe mu ofesi yanga kuti ndasungamo chani sindifuna kuti no zimene mmene tingachiyendesere chisankho cha anthu muziwe funso nkumanena kuti no chisankhocho ncha mbuyake chisankhocho nchakwawo chisankhocho nchachipani chimodzi chimene akuchokera kapena nchisankho cha amalawi now eni ake achisankho chimene chili patsogolopa pali zipani Azipaniwa akunena kuti ife tifuna tisimikize tidziwe kuti system ya inu anthu amene takusankhani takuvomerezani kuti mutiyendesere chisankho chanu muli chani atisakufuna nkumanena kuti chisankho chimenechi chili cholongosoka kapena chabwino kapena chavotedwa kale ndifunatu muzindimvesesa malawi now ndimafuna ndiyankhule chonchi cha nambala 3 dziko la malawi zipani zosusa boma zinagwirizana zonse kunena kuti system yathu ipangidwe check ifeyo tikukayikira kuti mayi uyu ndi gulu lake ayikamo zinthu kunena kwina amayiwa afuna kubera zisankho and amayi akuti ine ndili bwino koma ubwino wawo akukana kuti no anthu aone mkati mundimvesesa bwino bwino amalawi now ndichifukwa ziko tikuyima kunena kuti ngati mayi awo akukana kunena kuti sindikufuna kuti muone mkatimu yet anthu ofuna kuti aone mkatimu ndi eni ake chisankhocho ndiye kuti mayi afuna kubera chisankho remember kumene akuchokera mayi remember banja imene akuchokera mayi remember chipani chimene akuchokera mayi muzifunsa malawi kuti titakhala chete tionesa unzika tionesa ngati eni ake achisankho number 3 dziko la malawi from nthawi ya bakili muluzi kuzafika nthawi ya profesa arthur peter mutharika takhala tikuonapo ma private auditors ochokera maiko akunja movomerezana zipani kuti zisankho zathu zi- tikufuna zipangidwe audit ndi anthu ochokera maiko akunja ma observers takhala tikuona anthu ambirimbiri akuyendesa zisankho kuyang'anira nkuvomereza kusayinirana kuti mmene taonera pano zisankho zizayenda bwino and anthu omwewo akhala kupita maiko ena nkukakana kuti zisankho ife sitisayinira sizinayende bwino kuno ku malawi mai anabel mtalimanja ndi komishoni yawo ikukana nakuti ayi sitifuna kuti zisankho zathuzi zikhale ndi otiyang'anira zisankho zake zake ziti zimene zinachitika popanda ma auditors ndifuna malawi zimenezi ndi mfundo zikuluzikulu zimene ngati ziko tikuyeneka kuti tiziunikire ndipo tisakhale chete chimene akukanira ma auditors ndi chani and amalawi muzifunsa funso kunena kuti no atayankhula kuti zisankho zizawerengedwa pa polling station pomwepo zizakhomedwa pomwepo sanayankhule kuti zizachoka bwanji pamalopo kafika ku national tally center ndimafuna ndiyankhule ichi kuchoka kwa pamalo panupo pamene muzavoterepo ndi pamene afuna kuzanyamula zosatirazi ndi kuzika msmartmatic mashini zizikasintha zimanambala ndi kumayika manambala pa munthu mmodzi chakwera kunena kuti zisankho zisokonekere now ife amalawi tingofuna chinthu chimodzi kapena zitatu choyambirira mayi anabel abwerenso azanene kuti no zisankho zi mukazavota mutaziwa kuti pa polling station yanu yo wawina ndi ndani zizatengedwa pomwepo pamanja pomwepo ndi magalimoto ma auditors ali pomwepo ma monitors ali pomwepo nkukasiya ku national tally center nkhani yatha ziwerengedwe pa manja 1 2 3 4 20 100 tamaliza tiye tilemberane tisainirane zikomo pozitenga sitifunanso ziyende mmashini sitikufuna chachiwiri tikufuna kuti system yawo yonse ichekedwe tione kuti kodi system ya anthu amenewa ili bwanji ndipo zipani zonse za opposition zivomereze za chimenechi ndimafuna ndiyankhule chonchi komalizira kuti amalawi ngati izi sizikuchitika we are more than ready kukhetsa mwazi mawu amene ananena president wa dziko lino ali a, a, a, ali ku opposition ali leader of opposition dr chakwera ananena kuti no ngati ine sindikhala pa mpando ngati zisankho ziyende mwadodgedodge ndizakhetsa mwazi so this time around tifuna tiuone ndi mwazi uja ngati za uchitsiru ngati izi zipitirire because mwaziwo tauona kale abale athu akufa pa ndege abale athu akufa mosadziwika bwino abale athu akukhapidwa mwazi kuyenda waonedwa koma this time around we are more than ready for that mwazi again right ndimafuna ndiliuze dziko la malawi kuti mantha samapindula mantha samapulumutsa mantha saombola muwerenge bible history muone kuti from day one kodi a- mulungu akafuna kuombola anthu ache chimachitika nchani please malawi fear not kaya mnimvesesa kaya so uthenga wanga wa lero ndi onena kuti mayi annabel mtalimanja chair mec mubwere muwauze amalawi kuti smartmatic takumverani eni ake a chisankho amene mukutidyesa amene mukutilipira amenenso muzavota kuti sitikuzagwiritsa ntchito one chachiwiri avomereze zipani za opposition kunena kuti onse amalawi kuphatikiza ma auditors a private osati a- a- a- a- a- ma civil servant abwere aone chimene chili m'system chimene mayi annabel mtalimanja akuchikakamira kuti sichingaonedwe chionedwe chachitatu tifuna ife ngati nzika za dziko chisankho chathu chizayende pamanja ndipo pamanja apo padzakhale wonse oyendera ma auditors apadera kapena ma independent auditors ma monitors azipani zonse zimene zikukhuzidwa ndi chisankho chimenechi kutenga zosatirazo kukweza galimoto ndikukasiya ku national tally center that is failing that ife malawi ngati dziko limeneli tiliotcha moto sopano linunkha mphira dzikoli ife sitikhala chete sitivomereza za uchitsiru ndimafuna nditero amalawi kuti mademonstration akuphikidwa ndipo kuyambira mapeto a mwezi uno amalawi dziko lino mukamva kuti tikupita kwakuti osabwerera mbuyo tili kwakuti osabwerera mbuyo tili dziko lonse osabwerera mbuyo kufikirana mec yathu ipange respect chisankho cha ife eni ake azisankho zikubwerazi ife ngati mabeneficiary a zisankho zimenezi we say no to smartmatic machine tikunena kuna kuti tifuna a system ya mec ipangidwe check ndi ma auditors tifuna zisankho zathu zidzakhale zapamanja ndipo zizayende mosogozedwa ndi ma monitors azipani zonse komanso ma, a, ma, ma auditors kuvomereza chimodzi chimodzi right pomalizira ndimafuna ndiyankhule chochi malawi ndi wathu and malawi sitikhala chete ndimafuna ntero kunena kuti ife ngati nzika za dziko sitikhala chete sitivomera sitilola kunena kuti zisankho zathu zizayende mu njira ya chizungu imene ikutchulidwa kuti smartmatic sitizavomera sitivomera kuti zisankho zathu zikhale zopanda ma auditors sitivomera kuti system ya MEC ikhale yobisidwa chifukwa chimene chili mmenemo ndiye utambwaliwo ndiye kubako ndiye ufitiwo ndiye usathiwo sitivomera zimenezi ndimafuna nditero kuti amalawi tiyeni tigwirane manja amalawi tiyeni tiyendere limodzi amalawi tiyeni tisaope amalawi tiyeni titeteze demokrasi yathu ndimalize ndi pamenepo ambuye akudaliseni mulungu akuchitireni zokoma zikomo mwafika pa pulogalamu yathu pano pa Hi ktv tipangeni like komanso subscribe kwa alendo nonse komanso musayiwale kupanga share kuti anthu enanso uthengawo uwafikire ife a Hi ktv timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana pofuna kukuziwisani chilungamo ndi mmene dziko lathu lino la malawi likuyendera Lahir Kay TV mbambande TV yanu yapamwamba.